ikwikwii nyụrụ ahụrụ duu wee sị ụmụnna ya kwebere ya egwu ụmụnna ya wee sị tufịa anaghị ekwere ihe ọjọọ egwu otu aka ahụ kwa ka udele sachara ahụ wee jụọ ụmụnna ya ka ya ka ya dị ugbu a ụmụnna ya sị na ugbu a ka njọ malitere ntị adịkwa obinna gbaara nna ya ukwu odibo afọ asaa bịa werekwuo otu afọ tụkwasịra ya n'elu ọ bụrụ afọ asatọ iji wee zụpụta ego eji wee du ya ya bụ afọ asatọ obinna nọ n'aka nwoke a o nwebe onye sị ya ọ sịrị ya o nwebe onye sị ọ tụtụrụ ihe ya Ọ bụ nwata kwụwara aka ya ọtọ. Ọ bụ nwa ma ebe o si pụta na-agbasikwanụ mbọ ike iji gbanwee ọnọdụ ezinụlọ ha. Onye ọbụla nọ n'ezinụlọ lekwasịrị ya anya nwee olileanya na e duo ya na ihe ga-adịrị ezinụlọ ha na mma maka na ọ bụ ya bụ nke isi tọkọrọ ụmụnne ya ndị ọzọ. Ka o ruteziri n'afọ nke asatọ, ọ fọdụziri otu ọnwa ka e duo ya, ekwensu ewee banye mmanwụ n'anya. Nna ya ukwu ewee malitezie kọwazie aja ya. Na-akọ peremense, achọwa otu ihe achọwa. akpọwa Obinna mana achọchakwa ya mesịkwa ahụkwa ihe ahụ oge ụfọdụ ọ mara ụma tọba ego n'ala emesịkwa Obinna gafee ya bụ ule o were ego tinye n'akwa sị Obinna gaa sụọ emesị Obinna chịpụtasịkwa ego chinye ya sị ya lelee ego ọ hụrụ n'akwa izu ụka abụọzi ka ọ fọrọ ka Obinna ka e duo ya maka na ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya nna ya ukwu wee bunye ya nnu wee hara mmiri wee sobe ya o bunyere Obinna nde naira atọ sị ya ya gaa kwụnye n'ụlọ akụ weekwa si n'azụ wee gakwa napụkwa ya Obinna akwa dimkpa ha ka Obinna bere ga-emetụ gị n'ahụ anya ya na-achacha ọbara ọbara obinna nọ nọ na-eche ka ọ bụ ya soro udu waa ka ọ bụ ya ghara udu laa ọ laa gwa nna ya ukwu ihe mere ọ maghị na ọ bụ nna ya ukwu dunyere ndị ohi napụrụ ya ya bụ ego ihe nna ya ukwu mepere ọnụ kwuo bụ ya sorokwa ego ahụ fuo na ya achọkwa ịhụ ya be ya n'ire niile ndị mmadụ kpere ya bụ nna ya ukwu o nweghị nke o ji wee mere ihe ị ma na ọ na-abụ nwa nkịta ga-anwụ ọ gaghị anụzi isi nsị naanị ihe ọ na-ekwu bụ na obinna ezuona ego ya na ya ewerego ego ahụ gaa duo ya etu a ka o si wee gbaba obinna aka wee welaa ya be nna ya n'ejighị ihe ọbụla obinna ebemakwa bechaa akwa wee kpakọrọ onwe ya chechaa echiche dị n'ime ya wee hapụrụ chukwu okwu o wee pụọ malite gbabazie ọsọ ahịa mechaa ghọta onwe ya ehe ugbu a obi adịna nna ya ukwu mma maka na oluo na mma na aṅụrị ma mana o chefuru na ọ nyụbe nsị ọ tụtara n'ime o chefuru na ọ mụbeghị kuru ka o metụkwana ya n'obi ihe o mere nke o ji echegharị echiche na ya mana o rughị ọnwa isii ihe ndị a ji wee mechaa o dunye otu nwa odibo ya gaa pọmpụ mmiri na ọkụ bịara sumo ka a gbanyere ọkụ ewere dọgbuo wata ndị be wata ewee kọwe okwu wee mesịa kọpụta ya nde naira ise n'otu afọ ahụ ka nwa ya gụchara mahadum ebe ụmụ akwụkwọ ibe ya na-achụ ya ka a kwaa ya mmiri dị ka ọ danyere n'omi ọ nwụọ ozugbo ebulala ya nna ya n'ozu ụbọchị o kwesịrị ịṅụ ọṅụ abụrụ ụbọchị ọ na-ebe akwa gee m ntị emegbukwananụ mmadụ ibe gị onye ahụ i che na o nwe onye ọnụ ga-ekwuru ya chineke anaghị ejikwa ụdị ndị egwu egwu o bekatakwa akwa anya mmiri wee tasa n'ala hapụziere chukwu okwu maka ozi e ziri anwụrụ ọkụ na-erukwa eluigwe ntị ọ bụrụ na ị kpọrọ nwa mmadụ e wee mesịa wee gbaba ya aka chọọ otu akụkọ kọọ n'isi ya gbanwekwa ụzọ gị ọ bụrụ na ị ga-edunwu mmadụ chọkwa sales girl boy onye ị ga-akwụnwu ụgwọ ọ bụkwa ya ka eji eji otu afọ akpọ mmadụ ka ọ gaa laa ala tupu ekwuzie okwu afọ ole ọ ga-anọ n'otu afọ ahụ ka ị ga-ama agwa ya mara ma ọ bụ ihe ị ga-emenwu mara ma ọ bụ onye ohi mara ma ọ na-achị ọwe ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị ga-emenwu n'oge i jirikwa oge n'otu afọ ahụ kpọlaa ya mgbe a na-ekwube okwu afọ ole ọ ga-anọ ka ọ hapụkwa ịbụ ọ nọcha afọ ise i gbucha ya oge niile tụfucha ọtụtụ afọ ya niile ị gbaba ya aka kpọlaa ya chekene ma ọ bụrụ gị ọ bụrụgodị na nna gị ukwu gbabara gị aka na o dughị gị edu i wee gbaa mbọ wee mesịa kwụrụ ị kwesịziri isi n'isi ahụrụ wee mara ụtọ nsị ị kwesịrị ịma ụdị ahụhụ ị tara ị kwesịrị ịma ka ọ dị chi ehi na-enweghị ọdụ na-achụkwara ya ijiji ụkpana okpoko buuru ọ bụkwa ntị chiri ya ntị adịkwa ya gazie